nwanne enwere ego ole iji wee bido ịzụ afịa ekwuo na ọ ngị nwa bụ highest enwere ego ole iji wee bido ịrụ ọrụ ekwuo na ọ ngị nwa bụ highest enwere instrument iji arụ ọrụ ekwuo na ọ ngị nwa bụ highest nwanne ya bụ ndị afụ a na-asị congratulation na ngwụcha ahụ ọ bụ kịta ka fa ji agba mbọ kịta ka fa ji amalite nya bụ ife no matter how little no matter how small nya bụ ife dị nwanne bido nya bụ ife ị ga-eme fashion designing ọ bụ ọrụ ka ị ga-arụ ọ bụ afịa ka ị ga-azụ nwanne mmadụ kịta abụ ohere kịta abụ ohere ị ga-eji bido nya bụ ife asịna na your capital dị little asịna na ego ị nwere ezuro nya bụ ife bidogoro somewhere ndị a niile ị na-anụ afa fa tata nwanne ha nwere ebe fa bidoro ha echebarọ mgbe e ji wee nwetacha ife niile nwanne ha bidogoro with the one ha nwetara i chebe mgbe i ji nwetasị ife niile ị malụ na nya bụ dream ahụ ị nwere na ọ ga-anọ n'ime gị nwụ nwanne mmadụ bidogodo no matter how little ị nwere bidogoro from there ọ ka m mee ya in a big way ka ọtụtụ ndị ji wee nọrọ tata bụrụ ndị enwerọ ife fa na-eme ọ ka m bido ya in a big way ka ọtụtụ ndị ji wee nọrọ tata bụrụ ndị nọ na village enweghị ife ha na-eme ka m bido ya in a big way ka ọtụtụ ndị ka their dream ji wee nwụ n'ime fa ọ ka m mee ya in a big way ka ọtụtụ ndị ji wee jebinye aka n'ebe ife ọjọọ dị ka m mee ya in a big way ka ọtụtụ ndị ji wee ya emezighị ife ha bu n'obi ife ha ga-eji wee bụrụ mmadụ nwanne no matter how little no matter how small bidogodo nya bụ ife ndị afụ ị na-anụ afa fa onye ahụ ị na-eṅomi ka ị dụ ka ya nwanne o bidogoro with the little o nwere o bidogoro from somewhere bidogoro from somewhere as time goes on i mee ya expand nwanne i chebe mgbe i ji wee nwetacha ife niile mgbe i ji wee kpakọnye mgbe i ji nweta nke a ma mgbe i ji nweta nke ọzọ ị marụ na nya bụ ife na ị ma-eme ya eme ọ na-ewute na nke ikpeazụ a na e nwere ọtụtụ ndị nwere ife fa ga-eji bara obodo uru nwere ife ha ga-eji wee nyere obodo aka nwere ife ha ga-eji wee pụọ n'ụbịam mana ebe fa na-eche ka e mee in a big way ka m cherukwuo ka m nweta nke a ka m cherukwuo ka m nweta nke ọzọ meru fa fa wee tọ na village meru fa fa wee bụrụ ndị amahụ ndị ha bụ tata nwanne no matter how little no matter how little no matter the environment no matter otu o si fụnya si wee dị bidogodo nya bụ ife afụ ebido ekwena ka that your dream ekwena ka ọ nwụọ n'ime gị bidogodo ya ebido nwanne jụọ onwe gị ife ị nwere ike imewu na ọ wụ fashion designing na ọ bụ ọrụ ka ị chọrọ ịrụ ọzọ nya bụrụ na ife afụ ị chọrọ ime na-enwego ndị na-eme ya already chee echiche maka new way ị ga-eji wee mee nke gị nwa wee buru ya pụta afịa ga-aba ọkụ nwanne mmadụ e nwere onye a fụrụ mere ụzọ ọ mmadụ wụ ife mere ụzọ ụzọ ahụ ị fụrụ ndị mmadụ na-aga aga tata dị ife a e nwere onye mere ya ndị ọzọ wee na-aga ya ife afụ ọ dị gị ka ọ nya na-aga afịa e nwere onye bu ụzọ mee ya sample n'afịa tupu ndị ọzọ wee bido lebe ya nwanne mmadụ chee echiche marụ nke ị ga-emewu no matter how little no matter how small bidogoro nya bụ ife ebido nke ị na-ebido iche echiche maka new style and new way ị ga-eji mee nya bụ ife nya gazielu nwoke gazielu nwaanyị dịka ị na-ebido nya bụ something nya gazie